nna anyị ebube dike hmm? daalụ na nke ị kọwalụ ebe ọzọ anyị chọrọ ka anyị metụ aka bụ na ife gbasalụ ebe ị gụdebelụ na akwụkwọ hmm. ọ ya-amasị ya ebe anyị nwere ohere anyị na gị ịkparịkọta tata ka anyị mara kene ebe gị na ebe i jedebelụ n'ihe gbasara akwụkwọ ọ dị mma ị gụgasịrị hmm, ọ dị mma
ka m bido na Zaria ebe a ka m jere akwụkwọ na Zaria na elementary school nya ọta akara ebe anyị si wee bido m gụdebe na 1959 tupu m jee St. John's Kaduna Ee, oge m nọ na elementary school maka na papa m kụzi nkụzi Ee, ive niile ọ na-akụzi m tupu m ruo n'ụlọ akwụkwọ m ka ndị ọzọ mara ya maka na a kụzigo m ihe tupu m jebe ya na ịgasị ndị ọzọ na klaasị abụrọ m ive ọ bụ na-ekweta na 6 avụ ka anyị ra n'Ugwu Awụsa agasị m va ncha kene Chukwu bụrụ oge ọ na-enwerọ ive ka na-enye m nsogbu mgbe avụ e were obi ụmụaka wee na-eme ihe Mesịa m baa St. John's, Kaduna, gụsịa na 1964, pụta soro nna m nọdụ na Railways. Ebe avụ ka m nọ, vụ ebe e dere n'akwụkwọ ee onye chọọ ime journalism na telivishọn ya apply ya. M apply ya. School of Journalism and Television, Berkshire, England. Onye bidolu ya bụ nwoke bido Ghana School of Journalism. Ava ya bụ Richard Macmillan. O nwee Order of the British Empire. Agụsị m Journalism and Television avụ Ana m emesi ya e bido ọgụ n'Ugwu Awụsa, anyị wee gbanataba. Anyị agbanatazịa, ebe gụụ m agụụ ịlụ ọlụ bụrụ na redio, Chukwu nyere aka, m jee ebe a na-akpọ interview na redio avụ. Ndị mụ na va yi wee jee, ọ dịkwa m ka o nwee ka m si wee gasị va ncha. wee buru ụzọ bido ọlụ. Ee, nwunye m a na-anụ sosi na ndị bịa nya bụ interview. Rụdezie ọrụ ebe abụ agha bido. Nọdụ na Voice of Biafra ka a na-anụ ọgụ. Ruo oge a nụsị ọgụ m nachieta azụ ezige m BBC jee bbc azụsịa m ebe abụ ndị ọcha sị m na oyibo woo m anya ka m nọdụ ka mụ na ba lụba ụmụaka m nwunye m dete m akwụkwọ zitesie foto ụmụaka ọbụna ibe a na-aghọ ebe abụ ka m nachieta azụ emesịa m nachieta azụ nụ ee Azụgo m ọfụma mgbe abụ. Oyibo m dị nke ọ kabaga aka ọfụma. Eh, lụdezie ọlụ anyị na-alụ m bụrụ onye isi. Oge FM bido wuve, Arthur Eze Ọzọ Igbo Ndụ bụ nya nwelụ FM dị n'Enugwu. mgbe abụ ife a na-akpọ ya bụ ABS3 FM stereo mụnwa gụlụ ya eh, Prince Arthur Eze ee nke Ukpo ya mụnwa gụlụ ya Sunrise 96 mụnwa bụ onye izizi bụ dairektọ na ya emesịa ndị niile na-abata naijiria na-ege redio si na redio manarịsị redio niile ba gego bụ nke dị n'Enugwu a na-akpọ Sunrise 96 ndị si Germany bịa ma ndị si Amerịka bịa ma ndị si England bịa ba ncha achọtasị m mụ na ba kpasịa a na-ezite m classical music na ya bụ ABS3 FM stereo Sunrise 96 o luo oge emekete Ee, ọ na-ewute ndị nọ n'okpuru ọchịchị na Lagos ife kpatara eji ụlọ ọrụ niile na- na ife ọbụla bu anyanwụ na ya na a ga-ewepụsị ba ncha ee na ba na-ene ya anya na o lute ebe a Oge a nụ ọgụ Biafra. Na ọ ife gbasara anyanwụ ka eji wee mee flag Biafra, ọkọlọtọ Biafra. E wee sị anyị azazina Sunrise 96, m wee kunie wee jee na nke Akọnobi bụ gọvanọ. Wee sị ya na eziokwu na a na-ewepụsị ebe ọbụla e sela anyanwụ n'ibe nine dị n'ala Igbo. Mana ọ bụ na m ewepụ sunrise a anyị na-aza, ọ bụrụ akaje. Nsị o nwere ebe ọzọ anyanwụ na-esi awa na-abụrọ n'ala Igbo a? Ọ sị m na o nwerọ. Kedu ibe m ma-eji wee wepụ ya? Akọnobi kpudo iru ya n'ala mekata welite iru. Tuo m aba a na-adị etu m mgbe abụ aba o ji malụ m bụ Elvis Presley oge m ka na-agba ezigbo egwu na-agụ egwu. Ọ sị m jee zaba na ibe unu na-aza ibe ọbụla ya mere ka ya bụ ya. A ka na-aza nya bụ Sunrise. Ọ dị ka a ka na-aza ya ma tata. Ee. Ee. emesịzie e kee steeti anyị jebe Anambra luo Anambra bụrụ director of programs onye isi anọzi ya mụnwa bụrụ onye isi na managing director anyị nọrọzi ebe abụ a zọvazi ya Kedụ onye ya-abụ isi e kpobe ekwolo? Ee, ndị Fada nọ ebe a, na Anglican nọ ebe a. Ndị Anglican eriro nne mana ba na-azọ ka ibe na ọba azọbara ebe abụ a wee sị ọ dị mma anyị ncha bụ ndị isi nọ na management anyị pụsịa ka e dozie ụlọ ọrụ anyị ibe e ji wee mie bụrụ ka e tisasịa anyị weta ndị ọbụ anyị naba e kposasịa anyị were ndị ọbụ tinye mana ebe m gbara ọsọ n'ugwu Awụsa were sọsọ chaplet m wee nata Asị m Chukwu na o nwerọ ebe m nọkatara ọ gbaba m aka. Ada m ezu ori, ada m agba ama, ada m egbu mmadụ. Eri ụwa m a o nwerọ nwaanyị m biri aka asị ya na onye a bụ nwunye mmadụ. Ya na ana m adị agwa Chukwu na ndị na-ebi ụdị ndụ m na-ebi eruro nne ya na ọ ma agbaba m aka. Ee, Chukwu kwe m nkwa na ya ma agbaba m aka. akwa ataba m anya ndị na-eme ibe onyonyo si Lagos chọta m kwụwa m ụgwọ a na-akwụrọ m mbụ sị m bịa Lagos ka m bịa na o nwe ibe m ma-eme nje anọ m ebe abụ ndị ọzọ chọta m Ife ba ji achọta m bụ na ba lote na ọ nwoke a mee things fall apart ya na ọ bịago Lagos etu a ka m si wee wụ na n'ime ife a ee, mgbe m na-agwa gị ee, ụdị ego a na-akwụ ma o nwerekwa onye ọzọ a na-akwụ ya ndị otu anyị niile na-azọzi ka ba nọchie anya m na redio mụnwa nyezie ba efe Eh, Arinze Chukwu adọkwa nke o nwe onye ka m mma tata n'ime ba ncha Eh, unu nee anya ebe anyị nọ na ọ wụ ụnọ m ka ọ bụ Eh, ezurọ m ori wee lụ ya o nwerọ onye m naalị ibe wee lụ ya anarọ m bank ego wee lụ ya ọkwa na ego m ji aka m kpata ka m ji wee lụ na ikekwe na unu ndị otu anyị arọkwa nke o nwere onye be ya dị etu a mana ọkwa Chukwu o nwerọ ibe ọzọ ee Chukwu nyere aka mụta ụmụaka ee ụmụaka gụsigo mahadum ụmụ nwoke ise ba anụsigo nwunye ee enwego m ụmụ ụmụ iri na ịbụọ ee diọkpala m diọkpala nkie nọ mahadum n'obodo oyibo ee ee ya na arọ anyị nọ n'ime ya ka ọ ga-adị ọgụ arọ naabọ na iri Pete Edochie gbara akwụkwọ ee mana ọ dịrọ nke o nwenugo onye bịa be m sị ka ya kpeelụ mụ na nwunye m ikpe bụrụ onye a nọ n'enu ka m na-ekene ya na m sị unu nnọọnụ